lero pa factory 265 media timvera nkhani ya mnyamata wina amene adabedwa pa chipatala china chachikulu kwambiri mu mzinda wa blantyre atangobadwa kumene mchaka cha 1995 ndipo analumikizana ndi mayi ake omubereka mchaka cha 2022 inde patadutsa zaka 27 kodi chinachitika ndi chani zinakhala bwanji kuti alumikizanenso ndi mayi ake patadutsa nthawi yotalika chotere tiyeni timve nkhani yonse ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi Dzina langa ndine John Tumba ndimakhala ku Ntcheu. Nkhani yanga ikuyambira mmene ine ndinabadwira mu 1995 pa 24 September ku chipatala cha mayi anga anandibereka bwinobwino ku chipatalako ndipo banja lina chifukwa choti mu nthawi imeneyo inalibe mphatso ya mwana mayiwo amati akakhala ndi mwana anawo nthawi imeneyo ankangopitirira mayiwo anali aanjira komanso anali ndi amuna awo ndi akazi awowa nthawi imeneyo amati akakhala ndi mwana ana aja ankangopitirira nde anapanga chisankho choti no apite kuchipatala cha kuti akangobako no mwana ndi mwana amene ndinabedwa mu nyengo imeneyo ndinali ineyo izi zinachitika sino makolowa awa anandibawa anjirawa anthu akuti amawaseka mu nyengo imeneyoyo anatopa ndi kusekedwa amati akabereka chimachitika ndicho choti no ana awo aja amachita padera kapena kuti amapitirira kuti anthu amawaseka amene anawazungulira ngati manebazi anakaganiza kuti no akapita kuchipatala munyengo imeneyo alinso oyembekezera anaonanso mwana uja kuti watani wapitirira ndiye kuti no apewe mukusekedwa kuja atapita kuchipatala anandipeza ine kuti ndabadwa ndinabadwa bwinobwino pa chipatala cha ndi mayi anga nde iwo aja anangopeza kuti angondiba anaonetsa kuti sakanalolanso munyengo imene apite kwawo opanda mwana chifukwa amasekedwa kwambiri nde atandiba ine ananditengera madera osiyanasiyana monga kwa safalawo ku Nkolokosa ku Soche kwa Namiyango komwe ndinakaphunzira standard one mpaka na standard four imene inali chaka cha 2004 munyengo imeneyo mayi aja anayamba kudwala nthenda ya bp komanso kansa pa zifukwa izi adanditanisa koyamba kundiuza kuti iweyo siwe mwana wanga kwenikweni no ndinangokuba ku chipatala munyengo imeneyo ndinalinso oyembekezera ana anga onse ndi amene amachita padera ndiye nditafufuza chifukwa chimene anandibera anati anatopa ndi kusekedwa komanso mu mu nthawi imeneyi ndinena kuti maleredwe anga apakhomopo anayona kuti iwo aja sanathe kundiyamwisa ineyo koma amandigulira mkaka wa mbotolo komanso ndi anthu ena amene anandifotokozera amene ineyo ndakulira za mayi aja amati no amandigulira mkaka wa mbotolo umene nthawi imeneyo amandimwesa kufikira nthawi imeneyo amazandiuza kuti iwowo si mayi anga enieni izizi amandiuza tili kunyumba ku namiyango kwa nthawi yoyamba mu 2004 komanso anandiuza tili ku chipatala cha gulupu mu 2006 nthawi imenenso amadwala nthenda ya khansa komanso bp ngati apapa munyengo iyiyi zikuoneka kuti ino ndi khalanso ndi moyo kapena kuti sindipulumuka chifukwa choti no ndikuona kuti nthawi yanga yatani yatha ndeno amawuza nthawi imene amanena zimenezi tili kunyumba amanena zimenezi pali achemwali awo komanso amuna awo ndi achemwali awo a rose mu nyengo imeneyo ndeno titatero tinabwerera ku nyumba ndipo mayi aja mu juni 2006 mayi aja anamwalira atamwalira azibale awo aja sanalolenso kuti ndi- ndikhale nawo ngakhale akulu awo amene tinali nawo kuchipatala aja ananena kuti sizingatheke na kuti no ndikhale nawo limodzi chifukwa ine sinali mwana wa magazi awo komanso bambo mu nthawi imeneyi nkuti no adalinso atabwerera ku dedza kumenenso amakagwirira ntchito mu nyengo imeneyoyo komanso ngati bambo aja breadwinner wa banja limenelolo adalephera kutenga lisipoti layo kuti ineyo athe kundithandizira kwa nyengo imeneyoyo bambo awonso zangotero anaserera ndi chibwenzi ku dedza komweko ndinakhala 2006 2007 2008 ndili mu street ngati no street kid amene timakhala ku limbe amene timapemphapempha mu nyengo imeneyo koti no mu nthawi imeneyoyo ndinalibenso m'bale wina aliyense amene ndikanakhala naye so ngakhale azibale awo a mayiwa adandikana kuti no sangathe kundilera ngakhale abambowa kwawonso mu nyengo imeneyo sindikanathanso kulonda ndinalibenso chidedere komanso sanathenso kundithandizira kuti no akhoza kukhala ndinalibe munthu wina aliyense amene akanandithandiza amene kunditenga kamene akuti kukhala naye ndili mu street ndinali ndi azinzanga angapo monga china ndinali ndi tete komanso ndinali mu street ndimakumanabe ndi mavuto osiyanasiyana monga kati ngati kusowa chakudya komanso mwina timavutikira nthawi zambiri malo amene timagona pa nyengo zina palibe zino timachitidwanso chipongwe ngati tikakhala mu street muja mkati mwa usiku yamakona 11 12 amabwera ena azimayi amene amayendayenda mu street muja komanso azibambo ena amene amalezera amapezeka kuti azimayi oyendayenda aja amene amene ali ngati mahule amatha kumatigwiririrako monga ngati mzake ngati ene kuti anamugwiririrako saifasikana amenenso amagwiririra pa ngati izenitengayi anamugwiririrapo so anthu mano mu nyengo ngati imeneyi tinalibenso mpata woti no ngakhale timachitidwa nkhanza ngati zimenezi tinalibe kona kuti tikhoza kukanena kwina kuti konse komanso nefoni ndese nali kuti ndisana adyeteke komanso panalibe amenenso ali ngati nkhala pakati pathu amene amatitani amatiyang'anira unafotokozapo kunena kuti banja limene lija linakuba kamba kunena kuti amati likakhala ndi mwana mwana amapitirira kuti afike pokuululira zimenezi kwenikweni chinachitika ndi chiyani okay kuti afike pondiulula zimenezi kwenikweni zoti no pamapezekabe tsankho pakati pa ineyo ndi awawa amuna awo komanso anthu akwawo ndiye amayi aja akudwala ali mwakayakaya anayitanitsa achemwali awo amayang'anira anthu imeneyo tili kuna miyango kwauza kuti munthu samalire mwanayi ngakhale sali wa magazi anu kumanena kuti mwanayi si wa magazi athu ndiye tikuyenerabe kumtani kumutenga paya mawazo kuti "Ah, mwana wangu wena mwanayo kuntani kumtenga chifukwa cha mayi wa- nthawi imene amadwala ntoyama kuti mwanayo uzionetsa kumano ineyo sindine mayi ako eniweni ndinangokuba kuchokera kuti ndinakuba kuchokera kuchipatala kuti afike potuluka amene kuchipatala indondomeko yake nayo yoti no- anachita kwa amunawo ya yoti amunawo munyengo imeneyoyo anali ngati cleaner amene amagwiranso ntchito kuti konkuja zikumaoneka kuti no mwachidziwikire anagwirizana ndi magadi amene ama- amagwira ntchito tsiku limenelolo kuti ineyo mpaka anditulutse chifukwa ineyo ndinali ngati nyengo imeneyoyo asinji amanena kuti mayi atandi- atandibereka anakandisiya ngati ndali ngati kumagesi ndiye anakanditengera kumagesi kuja adagwirizana nawo anali amuna awo kumatha kuti zimaoneka kuti anapatsanso ndalama kuti no athandize kuti ine ndituluke kuchipatala kuti zimene zinali zakundiuza okha pamaso mu nthawi imene amadwala twani magwizo kunena kwambiri amayiwa ndiye zambiribe amandiuza zokhudza moyo wawo umene akudwalira komanso mmene iwo thupi lawo lilili komanso mmene iwo moyo wawo ukuyendera komanso kuti ine ndine ndani pamaso pawo pa nthawi imeneyi nkuti banjali lili ndi ana kapena mbanjamo zinthu kumbali ya ana pa nthawi imeneyi nkuti zili motani nthawi imene ndinali mbanjali ineyo chibereke mbanja anthu awanso sanakhalenso ndi mwana kusonyeza kuti ineyo ndinali nawobe ma anthu awo mpana mnyengo imeneyoyo mwanadi amakanika kuti atani akhale naye bwinobwino analibenso mwana winanso kupatula ine ndekha amene ndinali nawo nthawi imeneyo kumwambo wa maliro za iweyo anakambirana zotani anthu amenewo ah tikapita kumwambo wa maliro ngati titapita kudedza anthu anangonena kuti ndikuyenera kubwerera mtawoni ndi anali bambo ndikunena awo kuti no mwanayi ndimutenga ndipita naye mtawuni ineyo ndikaona kuti no ndikamusamala motani komano titafika mtawuni muja abambo anapeza kuti no asamuka apita ku Dedza kumene samakagwira ntchito nso kuchipatala cha Dedza pano ngati cleaner tonse tinanyamuka limodzi kufika mtawuni muja abambo aja anapeza kuti no andisiya mtawuni muja nakuti apapa bakhalani nyumba muno ndikutani ndikupeza bamwe kudawa anali ngati ati amene kuti ali ndikupeza komanso kubweranso m'bale wanga kuti azatani azatenge katundu ndiye atapeza tino atatumiza azibale awo aja kuti azatenge katundu basi ambe zoti anthu aja abwera anakhala nagona siku imeneyo kenako sande mande anangomva zoti anthu aja alongezalongeza katundu ndiye ananena iweyo uwona kuti upanga bwanji ife sitingakunyamule sa iwe student kwa magazi ake anandisiya muti anandisiya konkuja kosowaso kuti ndikhoza kugwira pena paliponse ndiye anangondisiya basi panalibeso anthu ameneso anandithandiza mwina pa nthawi imeneyi nkuti bambowa atapita kuti bambowa nthawi imeneyi ndi kuti atapita ku dedza kumene amakagwira ntchito kunyumbako anthu amene anabwera kudzatenga katunduwa anthu ake ndi ndani azafike kunyumbako anangotenga katundu amene anali m'nyumbamo komanso anali mkulu wawo komanso ndi alongo awo ameneso anabwera kuzatenga katunduyo ineyo munyengo imeneyo anandiseli munthu nayeso manakonzota isangoza kuti zizindi katunduyi basi koma panalibe munthu amene anandisiyaso mmanja mwawo kuti ali atazikang'anira anthu uyu basi anangondisiya kuti aja atatani atanyamula katundu kuti auzi adikira atani akupeza komano munthawi imene anatina apanga trust kuti ajali moto anthu aja katundu uja amutani amutenga nkumapita naye katundu uja kuti panalibeso amene anachita kuti iwe ukhala m'manja mwa uyu panalibenso anangondisiya basi pamene zimachitika zimenezi nkuti uli ndi zaka zingati nthawi imeneyo ine ndili ndi zaka thirteen atakusiya wekha unalowerano kuti zinatani atandisiya ndekha chisankho chimene ndinachiwona kuti sonse msemene panalibe mbali ina iliyonse imene ndinachiwona kuti ndi bwino ndingopitano ngati ku limbe kumene ndimakhala kuti mwina ndimakapemphapempha koma ndinayesera ndi anthu ena amene makhala nawo pompaja amene amakhala pa limbe pomwepo kumakhala nawo komabe ndimaona kuti be tani zake be ndimakhala moperewera sula pena abe ndimaweza kuti nomena manija zokudya penaso basi abantu angabe ngati ankhanza ngati tinogwira ntchito basi nekhaso nakundimiranso za mwana ndi nangoya kubulumino pakhomo paja ndingochoka ndiye basi tizachoke ndinangopita ine mu limbe nkakhalano ngatino mwana amene nene ngati opempha abambo chichokereni pakhomo paja kukhala ndi anthu munakhalako mwina pafupi wa- kwa mwezi wathunthu komabe ine ndinapanga chisankho choti ndikakhaleno mu limbe muno ngatino mwana opempha pa zinthu zina anthu amene ndimakhala nawo ankatha kundithandiza chakudya ndi malo ogona komano nkhanza zimakhalapo zochuluka ndiyebe ndinaona kuti bwino bwino ndachopere pamene ndinakakhalano ku limbe kuno munthawi imeneyo mwezi wa juni nkhanza monga munaje ndimamenyedwa ngati siku limenelo akafuna atunge madzi ngati sindinatunge madzi nkoza chifani ndipite ku sukulu amakhoza kundimenya komanso siku linanso limodzi lotino ndigona osadya ndi anthu amene amandisunga amandisungawo mu nyengo imeneyoyo e mu limbe ndinakhalamo kuchokera 2006 to 2008 ndilibe mu limbe ndikupempha komabe moyo umakhalabe ndiwovutikira angakhale kuti ndizipeze zovala ndimachita mwina kupanga kaganyu ndikasenza anthu amene atenga zovala za- za m'belo amatha pena kutiponyera zimene zimakhala kuti imene timasowekera kuti tichoke mu street nakumana ndi munthu wina otchedwa Blessings nsomba amene kunyengo imeneyoyo amakhala kunyambadwe ndiye atationa ife anazabwera koyamba anazatithandizako anazabweranso ulendo wina kachiwiri anazatithandizako kenako adatitsitsa kuti no zingatheke kuti no ndikuchoseni mu street muno ndikakupangireni lendi muzikapiti ndikakutumizeni ku atationa ni mmene timakhalira ndi azinzanga aja mukatikwanisa kuti mukatitenga tonse ifulu ndi anavomereza kuti eya aliso alipo ena azinzanu atengeni kuti ndikakupangirani lendi ndikupasani chakudya pa mwezi wina uliwonse komanso ndikakutumizani ku sukulu komanso nkaonesa kuti ndakupasani chitetezo komanso chisamaliro anakatipangira lendi kwa safalawo nthawi imeneyo ndipo enafe ine ngati ine ndinakayamba standard five pa namalimwe ngati afika anaona atumize ngati padeoti anyamata asana tiponya pa namalimwe pamene ife tinayambano sukulu mwezi wina uliwonse munthu uja amabwera ndi thandizo monga ngati chakudya sopo mafuta zovala zimene amatithandizira tinali mukanyumba kamene kaja tinalimo mwina ana okwana four pa zifukwa zina ana atatu anathawa kubwera ku street konkuja ana anayi ndi amene tinasalano tili mnyumba muja pa ana anayi apa inafikano nthawi yonena kuti munthu uja amene akuti amapita ku botswana amene anatitenga mwa chifundoyu amene anati ineyo ndikufuna ninyamuke kupita ku botswana ndikutumizani kwa azinzanga amene kuti no muzikakhala ngati no kumakagwira ngati ntchito kumabebewa mukasungike cholinga chake ndikufuna mungokula kuti mawa muzakhale nzika zabwino zodalilika za mmalawi ndiye ine ndinatumizidwa kwa phalula kumene ndimakhala kumene ndinakayambaso standard seven nthawi imeneyoyo azinzanga ena anatumizidwa malo ena ena anatumizidwa kulilongwe yaku forty nine uko kumene iwowo amakakhala koma ngati ena oti anatumizidwa kuti pana sanakhale anangotiponyaponya kwa azinzake kuti tithandizike nde ndili kumene kuja ndinayamba skulu yanga standard seven twenty twelve naji standard eight pa phalula primary pamene mu twenty zero ine ndinalino ngati form three pamene so thandizo la blessings ano linasiya kubwera ali ku botswana anasiyaso kunditumizira ngati zondithandizira ngati mbali ngati ya fizi nde sukulu ndidayisiyano munyengo imeneyo pomwepo ndiyeno atasiya kutumiza thandizo limeneli umoyo wanu unali wotani zinakhala motani atangosiya kutumiza thandizo ngati limeneli ndiyeno anthu amene timakhala nawo aja amakhala ngati tikukhala nawo kumuzi zinalibe zovuta zokha zinakhozana kutithandizira kutipititsa ku sukulu mapeto ake basi ndinangoyambano kumalima achina thonje basi kumalima m'munda akumana azinzanga ngati ena aja sukulu nawo anasiyira analibe ndi mwayi koma ineyo ndinalephera so analibe amene anafuna kundithandizira so amene ndimakhala nawonso nthawi imeneyo anaibe kuti ndi anthu analidi akupeza komabe kunalibe osowabe ndiye mnzanga wakambapo kunena kuti ah, ana ena anabwerera ku msewu amene atakutengani munthu wachifundoyu mwina nchifukwa chani anabwerera ku msewu ndikuona kuti anabwerera ku msewu ponena kutino amaona kuti mwina moyo uno mmene timakhalira uwo mwina sumawasangalatsa chifukwa ngati ife chimene timakhumba kwambiri ndi choti tipeze malo ogona chakudya komanso tikhale ndi chitetezo ndiye pamakhala ana ena ngati ana anzathu athu amenewa kukhulupirira kutino anangozolowera moyo wonena kutino mwina ovutisa pese anasosa kuti mwina azikhala ndi kamoyo ka moyo wongopempha komanso mwina tikamapempha muja anthu amatha kumatiponyera timafive kwacha ndi mwina iwo anangozolowera kukhala ndi kamoyo kutino azikhala ndi ndalama osati kuti akonze tsogolo atasiya kupereka thandizo basi ndinayamba kumasakasakano maganyu kumagwira mwa anthu osiyanasiyana kunali munthu wina amene anali ngati mphunzitsi amaphunzitsa pa Palula primary nditayamba kugwira ntchito kunyumba kwake amandipasa ndalama yokwana 6000 nde inafika nyengo yonena kutino ngati ndani ngati amagafa nde anandifunsa nati bwanji sukupita kukaona mayi ako ndiye ndinati ineyo tu ndilibe mayi ndilibe munthu m'bale wina aliyense kutereko panopa ndimangogwira ganyo komanso ndi mwina andani ajawo achifunda amene ndimakhala nawo ndi amene ndima- ali ngati ndani ali ngati makolo anga ndiye atamva zonena kutino ndilibe mayi komanso ndilibe ngati bambo ndilibenso m'bale amene ali ngati nkhala pakati atamva zimenezo anati ah basi kutino ntchito ndikuchotse utakhala kuti mwina wandifera ngati lero ndidzakhalabe ndi mulandu ndiye adandichotsano ntchito kena mu nyengo imeneyo anaona kutino nditakhala kuti ndadwala kapena kuti ndamwalira ndafa lerolo iye adzatani naye poti ndi munthu woti ndilibe m'bale wina aliyense ndiye anangoti basi ineno ntchito andichotse ngakhale amanati antchito umagwira molimbika komabe ndikuchotsa ponena kutino zimene ndingachite nawe ndi zonena kuti utakhala kuti wandidwalira kapena wandifera utamva zimenezi mkati mwako unamva bwanji ndinachilandira ndinamva kuwawa kwambiri komabe ndidalimbikira chifukwa ndinaona kuti tsiku lina lake mulungu azakonzanso njira yanga moyo wanga komabe ndimaona kutino nyengo sizikusintha komabe ngakhale tinachoka mu street timakhala limodzi ndi anthu komabe nyengo be zowawabe sizikusintha chabwino kumene atakuchosano ntchito unalowerano kuti kapena unatani atandichosa ntchito ndinakhalira ndinazabwera ku town ndiye timakhala ku Soche komwe ndimakagwira ntchito mu- nyumba ina ngati no house boy amene ndimakolopa kusuka mbale basi kugwirano ntchito ngati zapakhomono munthawi imeneyoyo komabe ndalama yake simakwanira pa zimene ndimafuna amandipasano ten thousand pa ten thousand po amandiuzano kuti no azidula pena ndalama ngati azichosapo ndalama ngati ya shuga imene ndizimwera tiyi komanso ndi zomwera tiyi zomwe ndiye pena amandipasa mwina seven kapena mwina penaso imabwera pa six thousand pompa ndiye ndalamayo simandikwanira kuti mwina ndigule ngati zovala nsapato imakhala ikuperewera ndiye pena mwezi ukamatha amatha kundipasa ka seven thousand imene ndizigula

kumene mumakhalako simumagonanso amayi am- amene anandilemba ntchitowo amakhalako ndi ana awo komanso azibale awo amene anali ochokera kumudzi pena amandidula 8000 nthawi zina amandidula 9000 ndalama zimene zazikhala 15000 koma akachosachosera pena amandipasa 7000 pena amandipasa 6000 ndi ntchito ziti zimene umagwira pakhomo pamenepa kukolopa kusuka mbale kuphika komanso kuchapa zovala za wina aliyense pakhomo pamenepa komanso ndimachapa zovala za wina aliyense pakhomo komanso ndimakagulitsa thobwa kuphika penanso ma freezes ndi madzi pakhomopo panali anthu ngati seveni nthawi zambiri sankandithandiza mukaphika nkakhala kuti ndili kumsika amenewa anthu aja amagwirano ntchito kuti aja atani adye koma ndikamati ndikamabwera kumeneko ngati kumalonda mbali zija ndimazipeza zomwe azipanga mamawa zati ameza zino zanga masana ndikamabwera muja aja ma four muja zaleza zino mbali zija ndimazipeza zino ndizisuke kenako ndikunzika onzi ndoti mamawa uja ndizuke cha ma four ndipange zodansa aja akasambe ndikasiye madzi kubafa basi ndimatenga zovala zake zino zinatino ndimachapa monga ngati mashati a abambo ako ntchito zovala za a- amapita nthawi imeneyo ku sukulu pena ndimapasidwa ngati zovala za mkati za amayi aja ndizichapa monga ngati mabla mapanti basi ndimachapanso zimenezo kuti bola ndi kaganyu kandalamazo komanso ndi malo okhala ndimachapa zovala zina zoti no zamkati komanso zovala zina zoti no zinali zosayenerera komabe ndimachapa basi zovala zonse zimene munthu amayenera kuti avale anthu onse mwina amene amakhala pakhomo kumene anthu seveni ndiye kuti mapanti osayenera kuti ndichape kenako ndikayanike ndiye kuti siku linanso lotsatira atachotse mapanti awa basi ndimapanga zimenezo anthu aja amati akavula mapanti awo basi ndimati kudya pake ndinali ineyo basi anthu zovala zikazikada ndichape ndisite basi kalero basi ndimazikakamiza mwene mabati amene onse nthawi zina zake mwina tino ali ndi amagati apangipa sasa azimayi atsikana nthawi imene amene kuli ngati atsikana atatu akuluakulu toyena mukhali ndi otsindikira mwina ni mwina timadya magazi timade ndimachapa basi pamene pa anthu ena oti no apangira piyedi ndimatha kuchapa akandipasa kapena amagwisa ntchito timasanza tawo tina take timene amavala osati ngati mapadi iyo amapazaka timasanza zina zake timasisa amene tichatichefesi nde ndimachapa

masaidi a amayi komanso mapanti awonso ndimachapa china chilichonse chimene munthawi imene imene akasida ndi machapa sani makhala kuti ndikuteteza ntchito komano nthawi zambiri abambo akadziwa kuti ndachapa zimenezozo amakalipira amene kuti sikumene kuti ndizichapa mapanti awo nde amandiuza kuti no ngati andi- andipasa zimenezo ndizawauza komabe imene malichiteza sonino nthawi zambiri amakonda ndikayankhula amandimenya koma abambo aja akakhala kuti alipompaja atsikana aja kapena amayi aja zija samandipasa pokhapokha abambo aja akapita kuntchito pameneno ana awo ndi amene amandipasa kapena akazi awo ndi amene amandipasa kumapanganso nkumatani ndikumachapa chinali chisoti kwale chakuti ngwa nkhunda kunsi kukuku wazina pache pali jiti ni pesina chingati chimone ngati chibuwabuwa chonchi chimene chakumtunda kwacheko ndi mmeneno ndimakhalano ndimakhala ndi ah, komanso ndi akazi awo ndi ana awo komanso ndi azibale awo ena amene amakhala nawo nyumba mmenemo nayo kusiya chipande kumeneko kutanthauza kunena kuti nyumba imene yamakudula malipiro ponena kuti amangochotsera ya chakudya ya malo ogona ntchito zake zimene mumagwira pakhomopa ndi zimene ziti Eh, zambiri zimakhala ngati zimene zochapa zophika pena kukagulisa thobwa ndi fizesi kusiya kapena kuphika nyemba komanso kusamala pakhomopa

ndinapangano plan yonena kuti abasa ababa ndiuzeni ndipita kumudzi ndikufunika kumeneko kwandiyitana nde ndibwera after six lero ndikhala kuti ndikutani ndikubwera pameneno ndinachoka ndi mmenenso ndinachokera basi ndinangochoka ndi zovala zowerengeka zina ndinazisiya kuti ndinazisiya konko kumusiya aoneke kuti asadandaule za zovala china chilichonse ndi ndikuza ndikupangira ene ndinachokano kudzano kunokono komwe kumene ndi panopa ndikugwirano ntchito ndi komwe ndikukhalirano kunoko ndimalima basi pena ndimalima pena ndima- ndimagwira ntchito ngati ya nyumba kutunga madzi pena kuchapa koma zambiri zimakhala zimenezo basi kantiliona ngati za- za mdimba basi kulima tomato kulima ka ngati nyemba basi kumayang'ania zija apa basi kumagwetsa mphanje ino chaka chino chokulimidwa yakhala kuti mwina pena pake zavuta mudaa madamu awa pani mafunika ndiwo zandithera amatha kunditani kundigwirira basi moyobe pano pang'onobe wasinthabe kusiyana ndi koyamba kuti panopa ndimakhala ndi kanyumba kenalake basi ndimachita ka fifty thousand akandipasa thirty thousand eti tinakandama kenako timapangira ka budget kuona kuti no ah, zi- zi- zimathandizabe pang'ono koma kandama kameneka ndi kochepa komabe chakudya malo ogona ndimakhala ndithu ndinazo zokwanira kumene kukhalako unawauza mbiri yako ayi ukuno kumene ndikukhala kunoko sindinawauzepo chifukwa chomwe ndimaganizira panja kuti ine mmene ndikhala ndawauza anthu awawa akhozaso kundichosa ntchito ndi panopa sindinawauze ndimangowayang'ana kaye ineyo ndi munthu ena kuti panopa ndilibe mbale ndilibe mayi ndilibe bambo ndilibe wina aliyense wachibale ngati ndadwala ndotani amene amandithandizira nda bwana anga omwe ndimakhala nawo kunowa china chilichonse ndi ndi vuto kaya ndadwala nkakhala kuchipatala amatha kumuuza munthu kuti apapa akandiyang'anireko munthu iye kuchipatala eti amatha kumulemba munthu amakandiyang'anira kuchipatala ngati mtunda ukakhala masidyasi china chilichonse panopa amene amandiyimira ndi abwana anga amene ndinawapezawa pano pulogalamu iyi itawuluka pa wailesi ya mij fm mwanayu analumikizananso ndi mayi ake ndipo tsopano akukhala limodzi mosangalala ine ndine Mary Malombe ndachokera ku bcl boma la blantyre ndinamva pulogalamu ya zilipati mwana akuyankhula mnyamata akuyankhula kuti iye anachita kubedwa kuchokera ku chipatala chaku ndiye atabedwa choncho mwanayo mmene ndimamva ine pulogalamu ija zinakhala ngati zandikhuza chifukwa chakuti inenso ndili mwa gulu limene linatani mwana wanga anasowa nthawi imeneyo amatchulayo ineyo ndi amene ndinali munthu mmodzi mwa iwo amene mwana wanga anazasowa ku chipatala chaku masiku amene anatchula iye ndi madeti amene zinali zinandichitikira ine anali chimodzimodzi ndiye moyo wanga unali woti unandikhuza kwambiri kuti ah, mwana amene anazasowa wanga uja kutheka kuti mwana wacheyo anali kuti anali ameneyi mwana wanga anali wamamuna mwina kwenikweni chimene chikutsimikizeni mkati mwanu kunena kuti mwana wanu ndi ameneyu john amene anabwera mpulogalamu imene ya zilipati sabata latha ndi chani kwenikweni ineyo ndikusimikizika kuti mwana wanga ndi john amene anabwera sabata yatha chifukwa chakuti tsiku limenelilo madeti amene watchula iyeyo akuyenda chimodzimodzi monga madeti amene atani zinandichitikira ineyo ndi chimene chikunditsimikizira kuti ineyo mwana wa ineyo alipo ndipo ndi ndani ndi john amene atani anazayankhula pamenepo mwana wanu anabadwa ndi moyo kapena zinakhala motani mwana wanga anabadwa ndi moyo ndipo pakali patakhala kuti munthu wina atanena kuti tiye tione bala limene anakupanga operation ndimuonesa bwino bwino chabe kuti madeti anatalika atalikira kwambiri chifukwa mabuku ache ndilibe koma balalo ndingamuonese kuti chipsera chake ndi ichi chimene ndatani wiki yatha yomweyi sister yanga ndimamuuza ali kunyumba komweko ndimamuuza kuti hey asisi sindikumva bwino pabala panga pakunditani pakundipweteka koma zimene sizinatanipo chiyambire sizinachitikepo koma wiki yatha yomweyi ndimamuza sista yanga kuti ndikuona pabodi panga pakulasalasa mwana atasowa ndimayenda mmapemphero ndipo kumapemphero kumene nazapita ineyo anazandiuza kuti udikire kaye tikapita ku phiri ndikuuza zosatira ndinabwera kukhala patapita mwezi umodzi ndinabwererakonso kuti ndiuzeni zona zokhazokha chikuchitika ndi chani kwa profeti kapena abusa wamba aprofeti akuti amenewo aprofeti amene amakhala kuna miyango aprofeti nkhoma ndiye apulofeti amene aja anandiwuza kuti mwana wanu alipo ndipo mwana wanu adzapezeka pokhapokhapo mayi amene anamtenga akadzakhala kuti watani wamwalira koma mwana wanu alipo ndithu ndi zimene anandilongosolera ananena straight choncho kuti "I- mwana wako adzapezeka koma adzapezeka pokhapokhapo mayi atatani mayi atamwalira chifukwa choti mwana adzakhala akusowa kutani akusowa kolowera chimene anandiuza chinali chiti chinali chimenecho zona nyumba munomo ndikulephera kupeza mwana koma mwana ine ndinaberekapo chitonzo kuchokera kwa anthu anthu amayankhula chichewa choti ineyo ndimakhala ndikumalingalira kuti koma anthu mukuyankhula ndi inuyo anthu amayankhula ineyo ndikudusa chonchi kudusa chonchi chonchi nkumayankhula ine ndikutani ndikumva anayambira muja kuti sabereka chifukwa chani kutanthauza kunena kuti mwana amene munabereka anali mmodzi yekhayo mpaka tsiku lalero mpaka na lero ndilibenso mwana sinaberekenso sinatengaponso mimba sinataniso koma mamuna ndili naye kusafuna kubereka kapena zinangochitika moti zatero kuti basi kulephereka zinthu kulephereka kwa zinthu koma pa programu ya zilipati ikutha kutithandiza pa chimene timalephereka kuchikwanisa koma programu ya zilipati imatha kutani kutithandizira mbali imene mpaka kukwanisa chinthu ngati chimenechi ndiye tikungoyenera kuti tizingoyikhulupirira programu ya zilipati ndi kuyidalira chifukwa chakuti programu imeneyi ndi programu yotani yofunikira kwambiri kwa munthu wina aliyense zimenezo ndi zimene tinakutengerani mtsiku la lero tiyeni tikumanenso mu vidiyo ina ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi